agus bhuel tháinig muid an chumann sin ní raibh sí ach sé mhí ar a sháith agus dúradar dom go raibh cúpla duine ag iarraidh scoil a bhunú i nDún Droma. Hmm. mar sin a thosnaigh mar bhí cúigear nó seisear dínn ann ag an tús. So tháinig tú go Bleá Cliath chun dul i mbun

rudaí ar siúl le Ó Riada agus mar sin ag an am Riobard Mac Góráin agus daoine mar sin. Agus bhí Tomás Mac Gabhann bhí sé bainteach le Gaeilinn hmm. agus ceapaim go raibh sin chur an dream seo le chéile ach ní raibh sé bainteach leis an rud ina dhiaidh sin.
Sa scoil féin, sa scoil áitiúil ab ea?
Scoil Naithí. Sea.
Nó ní raibh sé bainteach leis. Ach bhí sé, bhí sé ann ag an am go raibh an chéad cruinniú sin ann, i 1972.
Sea, sa halla, Coláiste Mhuire ab ea.

1972 agus tá a fhios agam sin mar bhí m'iníon sé mhí d'aois sin an aois a bhí aici nuair a thosnaíomar an scoil. Agus is dócha gur chuir tú d'iníon ag an scoil ina dhiaidh sin, dár ndóigh?
Céard? Chuir tú d'iníon ar an scoil ina dhiaidh sin, dár ndóigh?

Bhí an tAifreann Gaelach ann i gcónaí, bhí hmm. cineál comhluadar beag mar sin ann. Um, agus bhíodh Aifreann Gaelach ann uh, uair sa tseacht uh, uair sa bhíodh uair sa tseachtain agus is cosúil go raibh bhí baint ag Éamonn de hÓir leis sin agus bhí fear eile Maitiú Mac Fheorais. Hmm.

leis na scoláireachtaí agus daoine eile ní dóigh liom go raibh aon cúlra ag an Saileoir Seán Mac Gearailt Gaeilge go bhfios dom. De hÓir bhí seisean bainteach i gcónaí le eagraíochtaí díreach ach níl fhios agam cén.

nuair a bhíodar níos sine.
Tuigim, tuigim. Agus an raibh cén cineál rudaí ó lá go lá a bhí oraibh a dhéanamh is dócha chun an, chun go dtiocfadh an scoil faoi bhláth agus chun go gcuirfeadh sibh ar an bhfód é is dócha? Bhuel, ar dtús d'eagraíomar cruinniú poiblí ins an halla, halla an tséipéil, sa bhrí sin tá sé faoin tséipéal i nDún Droma. Agus sin, ceapaim, b'fhéidir mí na Nollag 1972. Agus bhí, bhí tinreamh maith ansin agus, Fuaireamar liostaí de na daoine a bheadh sásta a bpáistí a chur ann. Ní raibh go leor páistí againn le beirt múinteoirí a fháil, so bhí orainn cineál canvasáil a dhéanamh timpeall na mbóthar. Agus ansin fuaireamar, bhí 40 páistí againn, fuaireamar 40 páistí. Ar fheabhas.

Agus cá bhfuair cár aimsigh sibh iad sin? Bhuel, nuair a bhí na figiúirí againn agus nuair a bhí an daichead páistí againn agus nuair a cheadaigh an Roinn é, is cuimhin liom dul isteach ag castáil an

An-mhaith.
Agus maidir leis an mbord bainistíochta, cén cineál fís a bhí agaibh ar dtús? An díreach an Ghaelscolaíocht a thabhairt do na páistí ab ea nó? Sin, bhí an dearcadh céanna acu go léir a bhí agamsa, leanúnachas don teanga.

muintir na Gaeltachta nó an raibh tú i d'aonar ansin nó an raibh daoine Gaeltachta eile? Bhí, bhí cúpla duine Gaeltachta eile ach a lán díobh is, is as Baile Átha Cliath an chéad dream sin, a bhformhór. Mise an t-aon duine ón Gaeltacht ach ina dhiaidh sin sa scoil bhí roinnt tuismitheoirí gur b'as an Gaeltacht iad. Hmm.
Tuismitheoirí seachas múinteoirí. Em, oh yeah, no, na múinteoirí ba as an Ghaeltacht. An leas-phríomhoide a bhí ann, bhí Pádraigín Ní Mhaoláin as Oileáin Árainn. Hmm. Agus bhí Treasa Ní Fhátharta as Oileáin Árainn. Cén ceann? Cén Inis? Bhí Pádraigín as Inis, céard é Inis Mór? Hmm. Agus bhí Treasa an céad, em, an céad múinteoir eile, a fuaireamar, as, em, Inis Meáin. Wow.
Ar fheabhas. So d'fhéadfá a rá go raibh cineál um, Ó, yeah. yeah, tionchar ag, ag muintir na Gaeltachta ar an scoil. Ar fheabhas. Agus céard é an, an dúshlán eh, ba mhó a bhí agaí mar bord bainistíochta más ea eh, agus an scoil ag cineál forbairt síos na blianta? Well, uh, uh, an, an foirgneamh
Ba mhó foirgneamh a fháil agus suíomh. Agus bhí sé deacair, bhí sibh i gcinn réamhdhéanta, réamhdhéanta feadh tamaill an raibh, cineál, prefabs.
Yeah, bhí, fuaireamar suíomh ón bparóiste go sealadach agus bhí prefab amháin againn ar dtús agus dhá rang. agus ansan thar na blianta eh, fuaireamar suíomh ón bhuel ón Roinn Oideachais i ndáiríre bhí scoileanna eile á thógáil ag an am. Scoileanna bunscoileanna St. Attracta's i mBaile an tSaoir. Hmm. agus fuaireamar an suíomh uathu siúd.
So thug an scoil náisiúnta an suíomh daoibh ar fad? Nó thug an Roinn Oideachais suíomh an scoil náisiúnta? Yeah. Bhí go leor leor cruinnithe idir an Roinn Oideachais agus an scoil, an meánscoil agus sinn féin. Bhí go leor or, bhí go leor cruinnithe agus ar deireadh fuaireamar an suíomh. Bhí an suíomh sin le bheith mar páirc imeartha, ceapaim. Ach ansan bhíodar a rá Dúradh leis an scoil go raibh go leor spás le páirceanna imeartha timpeall na háite.
Bhuel tá, yeah, tá i mBaile an tSaoir, tá, yeah. Tá, yeah, tá. Ní raibh mórán dul as acu ach an suíomh a thabhairt dúinn.
Oops. Agus maidir le sin, an raibh cineál tacaíocht ó dhream ar bith eile? Luaigh tú gur bunaíodh Gaelscoileanna i 70. trí nó ar. Ní raibh mórán baint in aon chor le éinne i ndáiríre, bhíomar linn féin.
Tuigim, tuigim.
Ach bhí sé deacair mar ní raibh aon chóras ann ag an am.
Sea. Mar like now tá siad ag fás suas gach áit, nach bhfuil? Tá.
So céard é bhí sibh libh féin agus is dócha go raibh, dúirt tú go raibh fadhbannaí leis an bhfoirgneamh ó am go ham agus an raibh aon fhadhbannaí eile nó an foirgneamh ba mhó an ceann a aimsiú agus an cóiríocht agus mar sin de, an raibh aon fhadhbannaí eile a bhí oraibh a shárú?

agus an scoil a rith. Ansin árachas a fháil agus na rudaí ó lá go lá.
Tuigim, tuigim.
Ach b'in é an príomh rud ag an am. Sea, é a chur ar an bhfód, ag seasamh agus. Ar an bhfód. Sea.
Agus bheith ag cinntiú go raibh na páistí agaibh. Tuigim, yeah, yeah. Bhí múinteoir breise a fháil. D'fhásamar rang amháin gach bliain.
agus an raibh na múinteoirí agaibh chun mar luadh ganntanas múinteoirí uaireanta an raibh sé deacair teacht ar cheann. Ní raibh, bhí muid ag éirí go leor, ní raibh aon fhadhb againn riamh múinteoirí a fháil. Mm. Spéisiúil. Spéisiúil. Agus maidir le cineál gaol le dreamannaí eile, an raibh an Eaglais, faoi phátrúnacht na hEaglaise Caitlicí, agaibh, bhí. Bhuel,
mar bhí go leor fadhbanna againn, níor theastaigh uainn a thuilleadh a tharraingt orainn féin faoin phátrúnacht. Is cuimhin liom é sin go maith agus shocraíomar an bealach is éasca ná dul le pátrúnacht na hEaglaise Caitlicí.

Agus maidir le, luaigh tú go raibh sibh libh féin, an bhfuair sibh tacaíocht ó cineál polaiteoirí áitiúla chun an scoil a bhunú nó an raibh sibh An raibh éinne ar leith gur chuimhin leat? Yes, is cuimhin liom Niall Andrews. Ok.
Bhí seisean ina pholaiteoir ag an am. Is cuimhin liom é sin. Agus bhí, yeah, is cuimhin liom cabhair a fháil ag eagrú na cruinnithe seo leis an Roinn.
Agus cén fháth d'éascaigh seisean na cruinnithe nó ar Bhuel yeah bheadh sé bheadh sé cabhair a thug ag eagrú na cruinnithe seo. Hmm go breá. Agus ehm an raibh tuiscint agaí cineál go raibh de réir mar a ndeachaigh na blianta ar aghaidh ach go háirithe sna seachtóidí an raibh tuiscint agaibh go raibh borradh ag teacht ar an nGaelscolaíocht tríd an stát iomlán agus
Bhí, bhí, mar bhí, ní rabhamar in ann déileáil leis na, leis an éileamh a bhí air. Mm. Mar, ehm, is cosúil go raibh, ehm, cáil mhaith ag an am sin, tagtha ar ghaelscoileanna ag an am sin, don caighdeán. Yeah. Eh, bhí caighdeán maith ann agus, eh,

nó.
Ceapaim go raibh míthuiscint ar dhaoine go raibh na ranganna an-bheag ann. Ach ní rabhadar ná riamh mar bhí ort méid áirithe a bheith agat, 30 nó 32 nó cibé a bhí ann ag an am le múinteoir a fháil. So níl 's agam b'fhéidir go raibh méid níos lú i scoil lán-Gaelach ach ní raibh mórán difríocht ann. Hm. Sea, chonaic mé é sin agus mé ag léamh na sean-nuachtáin ó na seachtóidí agus na hochtóidí. Cuirtear é sin chun cinn go minic go raibh na ranganna níos lú ach sea, mar a deir tú, ní raibh siad i ndáiríre agus

Yeah so bhí an rud seo ag teacht chun cinn ar leibhéal an stáit freisin. Ar raibh tuiscint agaí ar an méid a bhí ag titim amach in áiteachaí ar nós Béal Feirste b'fhéidir nó feachtais a bhí ar bun sa, bhuel bheadh sé ait is dócha, feachtais a bhí ar bun sa Ghaeltacht maidir leis an scolaíocht agus Is ea Dún Chaoin nó bhí feachtais. Is cuimhin liom na feachtaisí sin ach i ndáiríre ní raibh an an cineál, níor tharla rudaí mar sin dúinne níor ghá dúinn dul amach ag máirseáil ná aon rud mar sin. like um former rod no vi um dachras vi an ni mor an skolle me gan am agus ni mor an ni kin al system an te te an rod mor mar char an charter territory mar ha te mar nach raibh, sea, ní raibh na scoileannaí ann roimh ré agus ní raibh eagraíocht cineál náisiúnta chun rudaí a éascú. Agus de réir mar a ndeachaigh na blianta ar aghaidh ansin, an raibh aon tuiscint agaibh ar, ó bheith ag léamh na bhfoinsí mé féin sna nuachtáin feicim gur chuir scoileanna áirithe daoine, like daltaí chuig ócáidí san Eoraip nó sa mBreatain Bheag agus is ea, bhí tuiscint ar mhionteangacha eile san Eoraip. Bhí tuiscint, yeah, bhí cinnte tuiscint ar sin.

Bhí go leor le déanamh agaibh agus baineadh amach an rud a bhí ar intinn agaibh, rinneadh an beart de réir briathar. Baineadh, yeah, agus bhíodh orainn, bhíodh orainn airgead a fháil chomh maith, bhíodh, bhíodh na oícheanta ceoil agus mar sin againn. Mm. Le airgead a bhailiú mar bhí orainn íoc ar stuff agus dhéimís um, céatadán áirithe den costas orainn fhéin a roinnt. Mm. Ach um,

Ins an court house i Malin Dare is cuimhin liom go minic agus bhí cuirim ceoil againn UCD chomh maith le Tony McMahon is cuimhin liom é sin. Hmm. Tá rudaí eile ann nach dtagann chun mo chuimhne ach bhí an saghas sin rud ar siúl againn chomh maith. Agus an cuimhin libh bheith ag an am ar mhothaigh sibh go raibh sibh cineál you know go raibh cumhacht agaí nó go raibh sibh ag in ann rudaí a athrú is ea nó rudaí a bhaint amach mar dúirt tú luaigh tú gur cineál uncharted territories a bhí ann nuair a bhain sibh an méid sin amach ar mhothaigh sibh gur athraigh cúrsaí nó gur athraigh sibhse a chur ar bith nó. Bhuel, is cosúil gur athraíodh go raibh fonn ar dhaoine ansin dul faoi scoil lán-Ghaelach nuair a bhfaca siad an t-éileamh a bhí ar an scoil againne. Thuas an ceann ansin i Firhouse, ceapaim, bhí an ceann ansin go luath ina dhiaidh sin agus. Tá.
Agus cén fáth a gceapann tú go bhfuil tábhacht léi i gcomhthéacs na tíre mar a, céard é an tábhacht na Gaeilge duitse?
Ceapaim i ndáiríre go bhfuil tógadh le Gaeilge mé agus ba mhaith liom an leanúnachas sin a bheith ann mar tá sé uafásach nach bhfuil ár teanga féin agus is cuimhin liom an chéad uair go chuaigh mé go dtí an bPortaingéil agus dúirt mé liom féin tá sé iontach tá siad ag labhairt a dteanga féin mar ní raibh ní raibh ní rabhadar faoi chois ag tír eile agus

Trendy agus anois fiú le fiche bliain anuas aithním go bhfuil athrú meoin tagthaí ar, so is maith an rud é. Bhuel muna bhfuil aon bhfuil aon cineál scéal nó aon pointe eile ba mhaith leat a

Ó. So dá bharr sin, an rud céanna faoi, bhí sí ag obair ar feadh roinnt blianta i Scoil Chualann ansin, bhuel, ó, deich mbliana ó shin nó mar sin, agus théidís, bhí Gaelscoil ansin ó Coláiste Ráithín acu, agus ansin thosnaigh Gaelscoil ins na Clocha Liatha agus anois tá Gaelscoil lán-Gaelach, tá Coláiste lán-Gaelach acu chomh maith.